Fáilte isteach a chairde Gael agus Aodán Mac Gearailt, is é aoi na seachtaine a bhéas linn agus muid ag iarraidh plé a dhéanamh ar chúrsaí Chumann Lúthchleas Gael an deireadh seachtaine seo. Agus ar ndóigh, an domhan uilig, Cumann Lúthchleas Gael ag dúil go mór leis an deireadh seachtaine seo go háirithe agus na rialacha úra i bhfeidhm. Ach Aodán, tú féin, chaith tú geansaí an chontae le bród le tamall fada. D'athraigh tú ansin port ar feadh tamaill, bhí tú ar an taobhlíne agus mar anailísí agus tú ag obair le TG4 agus GAA Beo. Ach anois ar ais ar an taobhlíne agus an glas agus an órga sin á chaitheamh agat arís eile agus tú istigh le foireann bainistíochta Jack Ó Conchúir. raibh sé furasta an scairt a ghlacadh tá a fhios agat nuair atá tú óg agus gheibh tú scairt le teacht isteach ar an phainéal idir-chontae. An sin mar a mhothaigh tú agus sin an cineál de an mothúchán a bhí ionatsa nuair a fuair tú an scairt sin?
Ní rabhas ag súil leis i ndáiríre. Nuair a fuaireas an glaoch ó Jack you know bhíos ana-shásta is dócha an glaoch a dh'fháil ar an gcéad dul síos. Ní rabhas ag súil leis. Bhíos istigh le foirne faoi aois Chiarraí, fé 15, agus bhíos ag oibriú liom ansan leis na na scuadanna forbartha agus bhíos ag baint ana-thaitneamh as agus leaideanna óga iontacha. is dócha, cóitseáil chomh maith le mo chumann féin ag baile, Cumann Caide na Gaeltachta, so taithí agam is dócha a bheith ar an dtaobh líne leothu san ach seo céim in airde an-mhór is dócha, a Chonaill, agus d'you know táim ag súil leis, is dóigh liom tabharfaidh mé gach aon ní atá ionam don ról atá agam agus sásta a bheith ábalta pé cabhair is féidir liom a thabhairt do foireann chaide Chiarraí don bhliain amach romhainn. agus is dóiche nó é go n-amharcann tú air mar cineál de mar phribhléid a bheith istigh le do chontae féin agus ag obair leis na himreoirí is fearr ins an tír agus i do chontae féin.
Yeah, sin é, is dócha, agus sin é an slí a dh'fhéachas air i ndáiríre. You know, ní thagann na deiseanna seo timpeall rómhinic agus nuair a smaoiníonn tú ar na himreoirí atá ag Ciarraí i láthair na huaire, Ní fhéadfá an deis san a dhiúltú gan a bheith ag obair leis na Cliffords, le Seánies, leis na Gavin Whites, Brian Ó Beaglaois iad san ar fad, na Geaneys, like, imreoirí den scoth agus leibhéal fíor-ard agus sin é an leibhéal go dteastaíonn ó aon chóitseálaí nó aon imreoir a bheith bainteach leis agus gan dabht tá sé tábhachtach bheith ag tabhairt cabhair agus treoir le do chumann fhéinig agus le cúnamh Dé beidh mé thar n-ais á dhéanamh san arís go luath ach i gcomhair 2025 beidh mé an-dhírithe ar mo jab mar roghnóir le foireann sinsir Chiarraí. Agus déan sin a mhíniú domh, roghnóir le foireann sinsir Chiarraí, like bhí mé ag amharc ar Ard Mhacha i mbliana, bhí transitional coach acu, bhí Kieran McKeever acu, bhí Star acu leis na tosaithe. Cén ról a bheas agat agus, dóigh, bhuel? Bhfuil sé deacair do ghuth a bheith? Bhfuil fhios agat nuair atá pearsantachtaí láidre mar sin istigh ins an seomra feistis agus deacair, b'fheidir, tú fhéin agus tionchar a imirt ar na himreoirí?
Yeah, labhramar faoi, is dócha thá sé luath sa bhliain fós, thá an-chuid dos na himreoirí idir-contae fós ag imirt. sa chraobh i gCiarraí agus ní raibh deis againn is dócha ceart labhairt leis na himreoirí ar fad mar ghrúpa ach táimid tar éis teacht le chéile cúpla babhta mar fhoireann bhainistíochta agus is dócha an ról a bheidh agamsa go príomha ná mar roghnóir i dtosach báire ag féachaint ar imreoirí ag dul go dtí cluichí, ag iarraidh imreoirí nua a aimsiú b'fhéidir a bheadh maith a ndóthain chun imirt le Ciarraí, go háirithe leis na rialacha nua, b'fhéidir, ag teacht isteach. Bheinn ag súil go dtiocfaidís. So b'fhéidir go mbeifeá ag lorg imreoirí faoi leith chun an cluiche nua san a dh'imirt. Ó thaobh an traenáil féinig, beidh mé sáite ina lár, sin é a dúradh liom. Beidh mé ag obrú leis na tosaithe, ar ndóigh, Cian O'Neill. Teastaíonn uaidh go mbeimís ar fad páirteach, amuigh ar an ngort agus ag déanamh ár gcuid féinig ach gan a bheith ag trasnú a chéile, sin é an rud is tábhachtaí. Tuigimse go mbeidh you know an ról a bheidh aiges na cóitseálaithe amuigh ar an ngort agus táimse ann chun tacaíocht a thabhairt dóibh san ach go príomha seasamh siar, féachaint ar conas atá ag éirí leis na himreoirí, labhairt leo, treoir a thabhairt dóibh agus you know just pé cabhair, sin é an focal is láidre, pé cabhair is féidir liom a thabhairt, é a thabhairt agus a bheith dearfach, an t-am ar fad, dearfach faoin rud a táimid ag iarraidh a bhaint amach, na spriocanna a táimid ag iarraidh a bhaint amach. So, is dócha go ndéanfaimid sainmhíniú níos fearr ar cad go díreach go mbeidh gach éinne a dhéanamh sna seachtainí amach romhainn ach suas go dtí seo, ag bualadh lena chéile, ag labhairt faoi imreoirí difriúla, b'fhéidir na hionaid ar an bpáirc go gcaithfimid a neartú agus ana dhírithe air sin go fóill. Aindí, luaigh tú fhéin ansin Cian Ó Néill agus é i ndiaidh aistriú contae a dhéanamh arís eile. Bhí Pádraic Joyce measartha, bhuel, léirigh sé iontas, b'fhéidir, nó luaigh sé go raibh iontas air i rith na seachtaine go raibh Cian i ndiaidh bogadh chun na Ríochta agus is dóigh go raibh Joyce ag súil go mbeadh sé istigh le foireann na Gaillimhe arís eile. Raibh cineál de, is dóigh, iontas ort fhéin nuair a bhí Joyce ag caint fadúda sin i rith na seachtaine.
Ní chuir sé mórán iontais orm gur bhog Cian O'Neill go Ciarraí. Bhí sé ann cheana nuair a bhuaigh Ciarraí Craobh na hÉireann in 2014. Tá fhios agam go raibh ana, ana mheas air an uair sin aiges na himreoirí agus táim cinnte go mbeidh an meas céanna air arís. D'oibrigh sé ana mhaith chomh maith le Bord an Chontae agus tuigeann sé an córas atá againn, b'fhéidir, i gCiarraí níos fearr ná aoinne. Bhíos féin in Ollscoil Luimní chomh maith, i dteannta Cian, so tá aithne agam air le blianta fada agus aon uair go rabhas ar an dtaobhlíne le TG4 tháinig sé i leith chugam chun comhrá a bheith aige liom agus réitím an-mhaith leis. Tá sé an-chumasach mar chóitseálaí. taithí aige ag gach leibhéal, go háirithe ag leibhéal idirchontae agus is dóigh liom, yeah, ní rud maith é don nGaillimh ach is rud iontach é do Chiarraí agus ag an leibhéal seo caithfidh tú a bheith beagáinín santach agus na daoine is fearr a aimsiú agus iad a thabhairt leat agus is dóigh liom gur dhein Jack Ó Conchúir jab iontach Cian O'Neill a mhealladh thar n-ais go Ciarraí. Sin é agus nuair a d'amharc tú ar an bhainistíocht anois atá bailithe le chéile aigesan is dóiche agus luaigh tú féin é, cuid de na saineolaithe is fearr ins an tír. Tá Paddy Tally istigh ansin agus mar Eoghanach, is dóigh, caithfidh mé ceist a chur, bhfuil fhios agat, bhuel, bhfuil sibh féin sásta gur fhan sé, bhí, is dóigh, caint ann go raibh sé b'fhéidir ag teacht ar ais 'na bhaile bliain eile aige féin agus fosta le Jason McGahan ann chomh maith?
Yeah, daoine den scoth ar an gcéad dul síos, an-an-mhaith ag an jab athá acu ach just daoine den scoth, tugann siad gach aon ní athá ionta agus nuair a smaoiníonn tú ar an taisteal athá dhéanamh ag Paddy Tally ó Thír Eoghain teacht anuas i gcomhair seisiún traenála. Beidh sé b'fhéidir níos dírithe ó thaobh cúrsaí siceolaíochta ná aon rud eile. Gan dabht beidh sé i mbun cóitseála ach beidh sé dírithe ar rólanna eile chomh maith agus is dócha tá an taithí san aige agus tá an cháilíocht san aige chomh maith. So tugann Paddy Tally an-chuid d'aon fhoireann bhainistíochta. Is dócha. Bhí cáineadh ann ag an tús nuair a d'imigh sé go Ciarraí ó lucht tacaíochta Chiarraí. Bhfuil fhios agat faoin meon Ultach seo a bhí sé ag tabhairt isteach? Bhfuil athrú ar an phort sin anois do bharúil? Yeah look, ní rabhamar ábalta chosaint de réir dealraimh nuair a sula dtáinig Paddy Tally isteach agus mhúin sé dúinn conas cosaint ceart a dhéanamh. N'fheadar mar gheall air sin i ndáiríre ach níl aon dabht ach go bhfuil sé tar éis sár-jab a dhéanamh le Ciarraí An-chuid de na bearnaí san a bhí amuigh ar an ngort tá siad iata go maith aige Paddy, agus tuigeann sé dainséir, tuigeann sé conas bearnaí is dócha a líonadh agus gan a bheith ró-scaoilte i mbun cosanta. Ach níos mó ná san i gceist le Paddy, déanaim amach. You know, tuigeann sé conas cosaint a dhéanamh ach tuigeann sé chomh maith, conas briseadh amach, luas a chur isteach san imirt, an córas ó thaobh báideoir agus cosantóirí agus is dóigh liom go mbeidh ról leis fíor-fíorthábhachtach anois má thagann na rialacha nua seo isteach, rud is dóigh liom go ndéanfaidh. So, is dóigh liom go mbeidh an-thábhacht ag roinnt le leithéidí Paddy Tally agus sinn ag labhairt faoi na rialacha nua. Sea, bhfuil 'fhios agat, chaith mé deireadh seachtaine leis, chuaigh muid go Madrid Sevens bliain amháin le Coláiste Mhuire agus bhí mé i mo shuí leis ar an eitleán agus an deireadh seachtaine sin fuair mise, bhfuil 'fhios agat, oiliúint peile agus oiliúint síceolaíochta agus é ag caint liom agus ag míniú rudaí agus tháinig mé 'na bhaile agus mo chloigeann, ní tinn ach bhfuil 'fhios agat, bhí cineál sos de dhíth orm ó bheith ag caint fá chúrsaí peile ar feadh deireadh seachtaine ar fad so, Tuigim go maith an meon atá aige agus na buanna dochreidte atá aige ach bhfuil fhios agat, sin cúrsaí i gContae Chiarraí agus cúrsaí bainistíochta, muidne ag dul díriú isteach anois ar chúrsaí an deireadh seachtaine seo. Tá athrú ag teacht ar an tslí a n-imrímid an cluiche agus táimid ag súil leis sin.
Bígí linn ar GAA Beo.
B'in chugaibh na sonraí ansin an deireadh seachtaine seo, an Aoine i bPáirc a' Chrócaigh agus na comórtais idirchúigí ar ais. Corn an iarnróid de shaghas éigin thiocfadh a thabhairt air ach an saol peile ar fad ag dúil go mór leis agus an chaint ar fad le coicís anuas ar na rialacha úra faoin FRC atá i ndiaidh teacht isteach agus, bhuel, is dóiche fosta, daoine ag amharc ar na comórtais craoibhe a bhí ann ag an deireadh seachtaine agus ag rá go bhfuil sé in am anois na rialacha seo a thabhairt isteach agus go bhfuil siad de dhíth go géar ar chúrsaí peile. Aodán, an bhfaca tú cuid ar bith de na cluichí seo, na sandbox games a thug siad orthu agus na rialacha seo i bhfeidhm nó faoi thriail go dtí seo? Yeah, d'fhéachas ar cheann nó dhó agus you know an rud a bhí Jim Gavin agus Éamonn Mac Muiris a rá, bhí an ceart acu, bhí rithim sna cluichí, ní rabhadar mall stadach, bhí réiteoireacht maith á dhéanamh ar na cluichí ach an rud amháin a bhíos ag cuimhneamh agus mé ag faire ar na cluichí, cluiche sórt eh, dúshlán a bhí i gceist. Ní raibh an faobhar céanna agus b'fhéidir ná raibh an taithí céanna ag na foirne ar na rialacha agus nílim a rá go rabhadar saonta agus iad ag imirt an chluiche ach you know bhíodar a d'iarraidh mar shampla dul taobh amuigh don stua chun dhá phointe a aimsiú agus iad taobh istigh don stua bhíodar is dócha, ag coimeád ceathrar siar seachas triúr, rudaí den tsórt san, an cic amach, bhraitheas b'fhéidir go ná raibh an tuiscint ceart acu ar chuid des na rudaí go bhféadfaidís a thriailt agus an cúl báire ag cur síos na caide. Just. Tógfaidh sé tamall ar fhoirne bainistíochta agus ar na himreoirí teacht isteach ar na rialacha agus an méid is fearr a fháil uathu, níl aon dabht ina leith san. Ach chun a bheith dearfach faoi na cluichí sandbox san, bhíodar tapaidh, bhí luas ann, ní raibh aon soiniciúlacht ann ach braithim b'fhéidir nár fuaireamar an léamh iomlán agus an léamh cruinn ag faire ar na cluichí san. Agus abair seo liom, raibh iontas ortsa mar iar-imreoir agus bainisteoir agus mar sin de fán oiread a bhí déanta ag Jim Gavin agus an FRC agus na rialacha ar fad a thug siad isteach in áit, b'fhéidir, rud amháin nó dhá rud a athrú. Bhí daoine amuigh ansin a rá, right, faigh ar shiúl leis an marc chun tosaigh nó faigh ar shiúl bhfuil fhios agat leis an oiread sin ag, ag cosaint ach an oiread rialacha tugtha isteach acu, iontas fá dtaobh de sin? Yeah, Tá iontas orm. Is dóigh liom tá siad ag déanamh sórt claochló iomlán ar an gcluiche ar shlí ó thaobh na rialacha, go háirithe is dóigh liom, braithim, an ceann ó thaobh na scóranna, ceithre phointe i gcomhair báire, dhá phointe i gcomhair aon scór taobh amuigh den stua 40 méadar. Rudaí den tsórt san, athróidh siad an cluiche ana-mhór mar nuair a smaoinímse ar leithéidí, n'fheadar, Fiú amháin Niall Morgan ag teacht suas i gcomhair Tír Eoghain, seans go bhfaighidh sé siúd dhá nó trí chic cúig mhéadar is daichead in aon chluiche agus is fiú dhá phointe iad san anois. Seánie O'Shea, má fhaigheann sé a haon, a cúig, dhá phointe taobh amuigh den stua, is fiú ceithre phointe báide. Sin ana-chuid. scóranna ó dhuine amháin. So, braithim go bhfuil sé dearfach ach réabhlóideach ar shlí, go ndéanfaidh sé, gur athrú ana-mhór, athruithe ana-mhór in aon, in aon seat amháin. Agus bheinn dearfach, bheinn dóchasach go mbeidh an cluiche níos fearr Is dóigh liom go raibh daoine, b'fhéidir, bhí daoine a rá go raibh an cluiche imithe ródhiúltach, rómhall, róstadach, rósoiniciúil. So, chun teacht timpeall air sin, bhí cinní móra le déanamh ag Jim Gavin agus dheineadar na cinní san agus deir siad fhéinig go ní féidir ceann amháin a thabhairt isteach gan ceann eile agus Thiocfainn leis sin, suas go dtí pointe, is dócha, mar tá siad ag iarraidh an cluiche a dhéanamh níos tapúla, níos mealltaí don lucht féachana agus chun é sin a dhéanamh braitheann sé go gcaithfidh siad iad ar fad a thabhairt isteach agus níl aon duine níos fearr ná Jim Gavin chun a bheith ag léamh cad a bhí, na moltaí a fuair sé agus féachaint ar físeanna agus ag labhairt le daoine éagsúla idir imreoirí, bainisteoirí, riarthóirí, bhailigh sé an t-eolas ar fad. Chuir sé cáipéis 204 leathanach le chéile. So tá an obair déanta agus tá sé deacair domsa a rá ansan nach maith liom é seo is maith liom é siúd. Caithfidh tú é a thuiscint agus beidh mé ag súil leis na cluichí ag an deireadh seachtaine cé go gceapaim, ar nós na Sandbox Games, ná foghlaimeoidh tú gach aon rud uatha ach foghlaimeoidh tú méid áirithe. Agus abair seo liom, mar fhoireann bhainistíochta le Ciarraí, cad é a dhéanfaidh sibh anois leis na himreoirí? An suífidh sibh síos agus an mbainfidh sibh úsáide as na cluichí seo a bheas ar TG4 ag an deireadh seachtaine briseadh síos a dhéanamh orthu, scagadh a dhéanamh ar na rialacha, nó an é go dtugann tú saineolaí isteach, réiteoir isteach, Martin McNally mar shampla, agus na rudaí a mhíniú do na himreoirí? Agus ceist eile, an dtugann tú cumhacht do na himreoirí a rá, OK, seo gur féidir linn a dhéanamh ins an cás seo, seo na rudaí gur mhaith linn a dhéanamh maidir leis na rialacha? Cad é go díreach a dhéanann sibh anois mar fhoireann bainistíochta?
Yeah, sin ceist maith, is dóigh liom, ar an gcéad dul síos, ó thaobh saineolaí, just fiú amháin sula bhfreagraím an cheist, Éamonn Mac Muiris, you know, bhí sé, tá tuiscint níos fearr aige siúd b'fhéidir ar na rialacha ná éinne eile i gCiarraí, so seans go mbeidh, go gcuirfear glaoch ar Éamonn chun labhairt linn. Smaoineamh an-mhaith is ea labhairt le réiteoirí, mar gan dabht, Bíonn siad san sáite ina lár agus beidh siad ábalta comhairle a chur ar foirne bainistíochta. Na himreoirí iad féin, ba cheart éisteacht leo i gcónaí agus is dócha bheadh bheimíst an-oscailte mar fhoireann bhainistíochta éisteacht a thabhairt d'imreoirí i gcónaí agus is dóigh go bhfuil sé sin an-tábhachtach mar i ndeireadh an lae, iad siúd a bheidh ag imeacht amach ar an ngort agus ag d'iarraidh an córas imeartha a chur i bhfeidhm. So caithfidh tú éisteacht maith a thabhairt dóibh. Ach ó thaobh féachaint ar físeanna, is dóigh liom caithfidh tú bheith cúramach gan an iomarca eolais a thabhairt d'imreoirí. B'fhéidir iad a bhriseadh suas i ngrúpaí, na tosaithe, labhairt leis an gcúl báire. Gan dabht beidh Brian Kelly anois ag oibriú mar chóitseálaí báideora le Ciarraí so caithfidh sé siúd a jab a dhéanamh ansan. Ó thaobh an córas cosanta, caithfidh tú Ní bheidh, ní bheidh deis agat cúigear déag a chur taobh thiar den chaid so caithfidh tú teacht suas le córas a oireann dod' fhoireann fhéinig agus is dócha ó thaobh, fiú amháin ó thaobh traenála dhe, más rud go mbeidh an cluiche i bhfad níos tapúla caithfidh tú b'fhéidir an múnla traenála a athrú beagáinín. Seans go mbeidh níos mó rith i gceist, go mbeidh ar imreoirí rith níos minicí, níos tapúla, leithéid níos faide. So tagann an-chuid isteach leis na rialacha seo, ní hamháin na rialacha iad fhéinig ach. An dóigh leat mar sin de, luaigh tú féin é, níos tapúla, níos gaiste, an mbeidh mar sin bainisteoirí idirchontae nó fiú club ag dul sa tóir ar lúthchleasaithe i bhfad níos mó agus b'fhéidir an leaid a bhí, ní an leaid but an duine istigh ins an líne lántosaigh nó lánchúlaí fágtha amach agus leis an luas sin agus leis an gaisteacht sin go bhfuil an cluiche ag ag athrú i dtreo rud atá ar ar ar nós lúthchleasaíocht i bhfad níos mó ná cúrsaí peile agus comórtas scil traidisiúnta a bhí againne.
Sin taobh amháin de, like, ach caithfidh tú smaoineamh chomh maith, a Chonaill, má thá tosaithe agat gur féidir leo scóráil taobh amuigh den stua 40 méadar, sin díreach chomh tábhachtach leis an lúthchleasaí agus imreoir i mbéal an bháide gur féidir leis breith ar chaid ard agus casadh, mar leis an riail san faoin marc. Ní gá duit stad, is féidir leat leanúint ort agus tabharfaidh an réiteoir an deis duit an marc a thógaint, ina dheoidh san pé scéal é. So, tánn tú ag lorg imreoirí gur féidir leo rólanna difriúla a dh'imirt agus iad amuigh ar an ngort. Ach an mbeidh an cluiche níos tapúla? Is dóigh liomsa go mbeidh. seoladh an gó. Ní gá, Ní bheidh sos 10, 15, 20 soicind sula dtógfar saorchiceanna. Beidh imreoirí sásta solo and go a dhéanamh, beidh siad imithe. So, lúthchleasaithe? Yeah, gan dabht. Ach ansan an féidir leis an lúthchleasaí an chaid a chiceáil 30, 40 méadar isteach go imreoir? Like, beidh na bunscileanna fós fíorthábhachtach. Ach an rud a bhíos á rá ó thaobh an, an, an, an, an, an cur chuige, an mbeidh an béim céanna ar bheith ag ardach meáchain trom i gcomparáid le bheith ag déanamh ritheanna agus ritheanna cruaidh, cad é an cur chuige a bheidh i gceist agus nuair atá cúigear déag agatsa taobh thiar den chaid, ní bhíonn mórán rith i gceist ach muna mbíonn ach aon dhuine dhéag taobh thiar den gcaid agat, dháréag, Bíonn i bhfad níos mó rith i gceist so tá an cluiche ag athrú ó thaobh an prapáil fhisiciúil chomh maith agus is dóigh liom caithfidh tú féachaint ar na rudaí san i gcónaí agus ach é sin ar fad ráite na bunscileanna ag tógaint scóranna ag aimsiú caideanna arda, beidh sé sin tábhachtach leis an riail nua ón gcic amach mar caithfidh sé imeacht ón líne 20 méadar thairis an stua 40 méadar so beidh, beidh i bhfad níos mó iomaíocht duine ar dhuine timpeall lár an ghoirt so imreoirí gur féidir leo breith ar an gcaid san aer like ní raibh mórán de san á dh'fheiscint againn le, le bliain anuas nó cúpla bliain anuas. Ach, you know, bheinnse dearfach ag cuimhneamh, beidh an cluiche i bhfad níos taitneamhaí toisc na rialacha. Bhuel, abair sin liom, mar an síleann tú go mbeidh tosaithe i bhfad níos, is dóiche, sásta dul sa tseans, gabháil fá choinne cúil, ceithre phointe, na rialacha sin athraithe, dhá phointe fosta ar fáil dóibh agus go bhfeicfidh muid. Like, an cluiche mar atá faoi láthair, ní bhíonn daoine sásta scaoileadh leis an liathróid nó an riail úr seo atá i bhfeidhm anois, Go mbeidh níos mó seansanna fá choinne cúl tógthaí ag imreoirí, is cuma b'fhéidir áit a bhfuil siad ar an pháirc nó má tá go leor daoine thart orthu.
Sin é go díreach é. Caithfidh tú smaoineamh, an cur chuige a bhí aiges na foirne b'fhéidir sa chraobh agus go háirithe nuair a bhí tú ag dul go dtí deireadh na craoibhe, seilbh an rí. Bhí tú d'iarraidh an chaid a chimeád. Dá mba rud é go raibh triúr nú ceathrar nú cúigear déag taobh thiar den chaid ag an fhreasúra, ní raibh tú chun an chaid a chiceáil uait agus é a thabhairt dóibh. Bhí tú chun an chaid a chimeád. Bhí cead ag an bhádóir teacht suas agus tacaíocht a thabhairt don ionsaí agus you know thá sé luaite go mion minic anois an piggy in the middle seo, you know so má thá fear sa bhreis agatsa teacht amach, Ní bheidh an fhreasúra ag brú suas, beidh siad ag suí siar agus sin a tharla. Nó, fiú amháin leis an riail leis an gcúl báire, ní féidir leat dul thar n-ais go dtí an cúl báire a thuilleadh go dtí go mbeidh siad sa leath eile den ngort. So, déanfaidh sé sin an-dhifríocht. B'fhéidir go mbeadh fonn ar foirne anois brú suas mar tuigeann siad ní bheidh fear sa bhreis. So, thánn tú ag imeacht fear ar fhear arís. Agus ón dtaobh eile den ngort, an chiceáil fa fada, gan dabht, OK, tá baol ann go gcaillfidh tú seilbh, ach má bhuann tú seilbh, tá deis agat ar ceithre phointe a dh'fháilt agus bád a aimsiú, so sin. Buntáiste agus an darna buntáiste mar sin ag an tosaí agus b'fhéidir, OK, brú níos mó ar chosantóirí go dtig leis an marc bheith tógtha arís más rud é nach bhfaigheann tú buntáiste ón chéad capú agus má théann tú ar aghaidh leis. An maith an rud é sin? Bhfuil fhios agat go bhfuil dhá iarraidh ag tosaí? Nó tá a fhios agam tusa as Corca Dhuibhne. Bhfuil fhios agat go mbeidh Shane sásta fá dtaobh de sin ach bhfuil cothrom na Féinne ansin? Nó barraíocht seansanna tabhartha ag na tosaithe. Ní maith liomsa an marc chun cinn in aon chor. Is dóigh liom go bhfuil sé níos fearr an slí atá sé ag teacht isteach anois go gcaithfidh tú bheith taobh amuigh den líne 45 agus caithfidh an

agus má chailltear an deis, is fós fhéinig is féidir leis teacht tar n-ais an tosaí agus pointe a thógaint ón líne 20 méadar so d'fhéadfadh sár-chosaint a bheith á dhéanamh agat agus fós you know ana-sheans go ngéillfidh tú pointe ón marc pé scéal é so is dóigh liom ana-dhian ar chosantóirí ach címid ansan is dócha an slí athá sé. Beidh sé deacair an pas san a chur isteach i gceart, you know, Níl mórán spáis ansan istigh laistigh den líne 20 méadar so seans nach gcífimid an oiread san caideanna mar sin ag imeacht isteach ach má théann fo-cheann isteach agus má tá lántosaí maith agat san aer b'fhiú é a thriailt, b'fhiú é a thriailt cúpla babhta mar a luas, ceithre phointe i gcomhair báide Má dhein tú marc is féidir leat teacht thar n-ais pé scéal é agus do phointe a thógaint. So, chuirfeadh sé go mór le. an rothlú thart thar a bheith tábhachta ó thaobh cé a bheas fágtha istigh chun tosaigh. So, ok, faighimid Conor McManus nó faighimid Clifford isteach agus an cumarsáid sin idir imreoirí anois agus an chaint ar an pháirc go bhfuil sin, bhuel, níos mó béime air sin anois agus iad ag eagrú cúrsaí ar an pháirc iad féin.
yeah caithfidh imreoirí bheith ag labhairt lena chéile mar you know caithfidh tú triúr a choimeád i do leath féinig agus ana-sheans go gcaithfidh duine acu san cur i gcás an cúlaí beidh sé ag teacht amach ar ruathar so caithfidh duine éigin eile titim siar is dóigh liom go mbeidh sé ana-dheacair réiteoireacht a dhéanamh air seo nuair a smaoiním air anois. Ní ag leibhéal idirchontae ach táimse ag cuimhneamh ar chluiche sraithe Here i nGallaras, níl aon maor cúil, níl aon maor líne, like, fíordheacair ar aon réiteoir, an raibh triúr sa leath an babhta san nuair a dh'imigh an leathchúlaí chun cinn, ar thit duine éigin eile siar, ana-dheacair é sin a mhaoirsiú, agus beidh sé sin fíor, fíordhian. Ach ó thaobh an focal san a dh'úsáidis, cumarsáid, beidh an cumarsáid san fíor, fíorthábhachtach mar, cuir i gcás, má bhíonn Tom O'Sullivan ag treabhadh chun cinn rud a thaitníonn leis, caithfidh Ciarraí a chinntiú go bhfuil duine éigin eile ag titim siar, you know, go bhfuil triúr i gcónaí i leath an, sa leath agus. You know, beidh na maoir líne agus na maoir cúil ag coimeád súil air sin ach n'fheadar mbeidh a leithéid i gcluichí club, you know, Yeah, an bhfeicfidh muid tusa, an bhfeicfidh muid tusa anois le, le maor uisce, tá a fhios agat an cleas sin atá ag bainisteoirí anois, nó cuirfidh Jack O'Connor maor uisce air agus thig leis-sean seasamh ar an líne méadar is fiche agus teacht isteach ar an pháirc le buidéal uisce chun treoracha a thabhairt ach eh, luaigh tú féin ansin, right, réiteoirí. agus anois tá pionós géar ann tig le mb'fhéidir you know drochíde agus bheith ag caint le, well, is dóiche drochchaint le réiteoirí agus mar sin de. Cuirfidh sé sin stop, tá mé ag déanamh láithreach le aon amaidí ar an pháirc agus is dóiche smacht níos mó nó cumhacht níos mó tugtha anois do réiteoirí agus rud a bhí de dhíth le stop a chur le amaidí go háirithe is dóiche ag leibhéal club.
Yeah, look, tagann, tagann frustrachas ar gach éinne agus bíonn gach éinne ag d'iarraidh, you know, an bua a fháil agus bíonn siad ag liúirigh ar réiteoirí agus, um, you know, bheinn, tá sé déanta agam féinig ón dtaobh líne agus mar imreoir ach is dóigh liom má thugtar an chaid chun cinn, an 50 slat san. Is dóigh liom go ndéanfaidh sé sin an-an-dhifríocht. Ciúnóidh sé sin tú an-thapaidh. Má thánn tusa ag tabhairt íde béil don réiteoir agus má bheireann sé ar an gcaid agus má thugann sé chun cinn é, déanfaidh sé sin an-dhifríocht. Agus seans gur riail maith é seo, go háirithe d'imreoirí óga. Agus cuirfidh sé stad leis mar tá jab fíor-dheacair ag réiteoirí. fíor, fíordheacair agus beidh sé níos deacra fós anois leis na rialacha nua so caithfidh daoine a bheith beagáinín tuisceanach i leith na réiteoirí agus go háirithe i dtosach nuair atá na rialacha so á thabhairt isteach. Ceann eile a bheidh an-deacair do réiteoirí ná an cic taobh amuigh den stua 40 méadar. Like, beidh gach éinne ag rá, ah, bhíos ar an líne, bhíos taobh amuigh den líne, agus beidh siad ag liúirigh ar an, ar an réiteoir. Beidh sé sin ana, ana dheacair. So, um, arís, um, jab cruaidh agus ag fáil níos deacra, agus n'fheadar an mbeidh éinne ag réiteoireacht leis na rialacha nua so ag teacht isteach a Chonaill, sin fadhb eile b'fhéidir a bheidh ann. Bhí díomá ort mar sin de nach raibh, b'fhéidir, béim níos mó tugtha agus níos mó plé, caint déanta faoin darna réiteoir tugtha isteach ag leibhéal idir-chontae nó go fiú nach bhfuil muid ag amharc ar físábhar agus na rudaí atá taifeadta le linn cluiche agus breitheamh, ní breitheamh, focal contráilte, ach réiteoir ag amharc siar ar rudaí i mbocsa agus ábalta bheith ag comhrá le réiteoir ar an pháirc, nach raibh aon dul chun cinn déanta nó forbairt ó thaobh sin de?
yeah d'fhéadfá na rudaí seo ar fad a thabhairt isteach like d'fhéadfá cuir i gcás ceamara a chur ar an stua 40 méadar an raibh sé ar an líne taobh amuigh den líne ach an fadhb ná nuair a nuair a théann sé síos go dtí leibhéal junior B club you know agus uh, d'iarraidh, lá fliuch, níl an líne chomh feiceálach san, níor gearradh an féar le coicíse, trí seachtaine, thá an féar fada, ní chím an lín, ní chím cá bhfuil an stua, agus thánn tú amuigh ansan sa bháisteach a d'iarraidh, an an léamh ceart a dh'fháilt ar an raibh sé taobh amuigh den stua, an raibh sé laistigh, now ag leibhéal idir-chontae, a Chonaill. Ba cheart, má thá ceamra ann, ba cheart é a dh'úsáid. Ní chím canathaobh nach n-úsáidfeá. So, má thá réiteoir ábalta suí i mbosca agus más féidir leis an réiteoir iad a chlos agus más féidir leis a rá, yeah, bhí sé sin taobh istigh den stua, pointe amháin. You know, like, ní chím aon deacracht leis sin agus ba cheart dóibh féachaint air sin. An fadhb ná, ní theastaíonn uathu é a dhéanamh toisc nach féidir é a bhogadh síos go dtí leibhéal club agus sin an argóint, cad tuige nó ar cheart go mbeadh rialacha i bhfeidhm faoin an leibhéal idir-chontae agus ansin rialacha ag leibhéal club a mhúnlú ar dhóigh atá difriúil? yeah it Is dóigh liom go gcaithfear iad a mhúnlú mar ní bheidh réiteoirí ábalta réiteoireacht a dhéanamh ar na rialacha seo ar fad. Ní dóigh liomsa go mbeidh. Faigheann siad deacair fiú amháin, nuair a tháinig an cárta dubh isteach fuaireadar an-deacair é. So leis na rialacha seo ar fad, is dóigh liom go gcaithfidh gach aon contae, nó gach aon cúige, b'fhéidir, féachaint ar na rialacha ag gach leibhéal, sinsear, mionúr, faoi 15, faoi 13, agus cad iad na rialacha a cheart a thabhairt isteach agus nár cheart, mar ní haon mhaitheas stua 40 méadar a bheith ann, b'fhéidir, faoi 13, you know, ní bheidh imreoirí ábalta scóráil. So. b'fhéidir just féachaint ar na rudaí san agus é a dhéanamh beagáinín níos ehm níos fearr dos na réiteoirí, níos fusa dóibh is dócha ar shlí. Ach ag dul thar n-ais go dtí ar cheart rialacha difriúla a bheith ann, má tá an teicneolaíocht ar fáil i gcluichí móra, dar liomsa cheart é a úsáid. Ba cheart é, yeah, well, tchífidh muid, is dóiche, agus bhí Martin McNally ag caint fá dtaobh den chur i láthair a rinne sé i measc imreoirí Chúige Uladh in Garvaghey ansin i rith na seachtaine agus nuair a thosaigh sé an cur i láthair an powerpoint mór millteach ag iarraidh na rialacha a mhíniú go raibh osna agus go raibh groanáil ins an tseomra ach a luaithe is a dteachaigh na himreoirí amach ar an pháirc gur bhain siad sult agus taitneamh as na rialacha úra mar go raibh luas níos mó leis an gcluiche, bogadh níos mó ann fosta. Ach is dóiche rud amháin a dúirt seisean ag léamh, is dóiche, cur síos s'aigesan ó na cluichí agus an traenáil a bhí ann ná go fóill beag, bhí an-bhrú, bhfuil fhios agat, ar an gcic amach agus imreoirí ag brú suas thart faoin chiorcal nó leathchiorcal 40 méadar. agus is dóiche go dtógann sé ceist, OK, arís eile, na buntáistí ansin leis an chúl báire agus cic amach fada acu ar nós Rory Beggan nó Niall Morgan agus iad ag iarraidh dul thairis den líne sin isteach ag an leath eile den pháirc. Yeah, sin é go díreach é agus is dóigh liom gur luaigh Éamonn Fitzmaurice é nuair a bhí sé ag míniú an riail seo, luaigh sé má fhágann tusa ceathrar thuas, seachas triúr sa leath eile. Seans go mbeidh deis ag an mbádóir dul fada go dtí an ceathrú duine a fhágtar suas. So, beidh bainisteoirí agus foirne bainistíochta ag féachaint ar conas an mar beidh tú fós ag iarraidh an seilbh a choimeád. Sin é an rud is tábhachtaí ón gcic amach, an seilbh a choimeád. Ach le leithéidí Morgan, le leithéidí Rory Beggan, más féidir leosan ceann fada tapaidh a chiceáil go dtí tosaí atá cumasach san aer nó ag rith isteach sa spás atá b'fhéidir timpeall 60, 50 slat amach ón mbáide, you know, agus an caid a threorú chúthu. Má bhuann siad an tseilbh, Beidh ana dheis agat, pas amháin coise agus thánn tú istigh ar bháide. So, em, n'fheadar an mbeidh foirne ag brú suas ar an stua daichead méadar, seans go mbeidh siad ag imeacht beagáinín níos doimhne chun an, an, an struchtúr cosanta a chimeád. Bhuel, bhfuil a fhios agat tá bhí mé ag amharc ar ar na rialacha agus nuair a tháinig na físeáin agus is maith an rud gur chuir siad iad amach mar bhí siad ina chuidiú ollmhór gabh mo leithscéal, tuiscint níos fearr agus is léir an obair a deachaidh isteach ag amharc ar físeáin agus na rialacha seo a chur i bhfeidhm ach rud amháin go fóill ná an caitheamh isteach i lár na páirce. Mar bhí mé ag amharc air agus rá liom féin, OK, right, bhfuil sé seo de dhíth? Cad é an buntáiste atá leis? An bhfeicfidh muid set play b'fhéidir ag teacht amach as nó OK, in amanna bíonn iomrascáil i lár na páirce, duine amháin tarraingthe chun talamh agus duine ar dhuine istigh i lár na páirce ach mar bhainisteoir, dóigh leat bhfuil buntáiste ann díbh, do Chiarraí, set play nó rud inteacht ag teacht amach as an riail úr agus yeah, ceist eile atá agam, cá dtéann an bheirt eile nuair atá an liathróid á caitheamh isteach?
So, má bhuann tú caitheamh na pighine is féidir leat imirt pé treo is maith leat agus ansan roghnaíonn an foireann nach mbuann caitheamh na pighine cén taobhlíne go raghaidh siad chuige. So, seans go mbeidh gaoth a' séideadh trasna an ghoirt agus go mbeidh an buntáiste agat ag rith isteach leis an ngaoth ar do chúl. Tá deis agat chomh maith is dócha dorn a chur leis an gcaid. agus sin an sórt set play b'fhéidir a d'fhéadfá a dhéanamh seachas dul in airde agus iarracht a dhéanamh breith ar an gcaid, dá bhféadfá dorn cruaidh a chur leis an gcaid agus é a threorú i dtreo an fear lár páirce eile athá ar an ngort so b'fhéidir sórt like fiú an ansan an caitheamh isteach, d'fhéadfadh an foireann gorm sórt flic a dhéanamh ar an gcaid ionas go raghadh sé taobh thiar do i dtreo an fear lár páirce eile agus ní bheadh éinne á mharcáil. So tá set plays go d'fhéadfá oibriú orthu, níl aon dabht ina leith, mar beidh an beirt eile lár an ghoirt ar ar taobhanna difriúla den pháirc i gcomhair an gcaitheamh isteach. So más féidir leatsa an chaid a bhriseadh chúthu, beidh buntáiste agat láithreach. Is maith liom an ceann seo, is dóigh liom go mbeidh sé seo go maith. Agus ag rá bhfuil a fhios agat go mbeidh tú féin ag dul in airde i lár na páirce agus cineál de gur tusa de mar rud go raibh siad a leithéid agatsa mar imreoir a bheas istigh don chaitheamh isteach.
Níl a fhios agam, a Chonaill. Look, an rud faoin gcaitheamh isteach ná arís an seilbh agus an rud a bhí ag tarlúint ná bhí, bhí, muna bhuaigh tú an chaitheamh isteach, an, an chéad rud eile go gcaithfidh tú a dhéanamh ná calaois a thabhairt. Mar muna, muna stopann tú an imirt, tá siad imithe chun cinn. Like, cuimhnímid ar fad ar an báide a fuair Eoin Murchan, i gcoinne, i gcoinne David Moran. Ní maith liom é a lua ach dá mbeadh sé sin stracaithe chun talún agus calaois géillte ní bheadh an báide fachta aige Bleá Cliath agus sin é a bhí foirne déanamh sa deireadh so bhí gá an sórt, bhí gá leis an riail so is dóigh liom fhéinig. Luaigh Jim Gavin go raibh. calaois laistigh de 10 shoicind i 63% de na caitheamh isteach a dhéanadh anuraidh sa chraobh. So, laistigh de 10 shoicind bhí calaois. So, beidh tú ag iarraidh é sin a bhaint as an gcluiche agus beidh sé níos fusa ar réiteoirí an ceann san a dhéanamh chomh maith. So, sin buntáiste amháin dos na réiteoirí bochta is dócha.
Bhuel, rialacha eile ná a bhí luaite ná clog ama in úsáid le haghaidh scóranna a ghlacadh agus iarracht ag leibhéal idir-chontae, cúr neamhbhuan in úsáid ag réiteoirí, so sin línte péint déanta a imíonn agus sin le haghaidh ciceanna saora, cárta dubh agus imreoir tarraingthe chun talaimh, is dóiche go bhfuil ciall leis an gceann sin, you know, má smaoiníonn muid siar ar, okay, eachtra le Seán Cavanagh, agus Conor McManus, go bhfuil ciall leis an gceann sin a tugadh isteach agus an ceann eile, ná cárta dearg agus buille díreach leis an chloigeann. Ciall is dóiche agus ciall ceannaithe leis na rialacha úra sin ar fad bheith molta fosta. Yeah, tá ciall leo is dóigh liom. Bíonn deacrachtaí leis an gclog i gcónaí agus ba dheas liomsa dá dtógfaí an brú san ón réiteoir atá amuigh ar an ngort ar shlí B'fhearr liom go mbeadh sé déanta i slí eile. N'fheadar an mó babhta atá sé fiscthe agam, an réiteoir, b'fhéidir, ag séideadh róluath nó ródhéanach agus bíonn scór, nó ní bhíonn scór, agus just an brú san a bhaint ón réiteoir, más féidir. Ó thaobh na rialach eile, soiniciúlachta, stracadh imreoirí chun talún d'aon ghnó, yeah, caithfear cárta a thabhairt, aon rud a, sin é an ceann is dócha a thosnaigh an chaint ar fad agus dhéanfadh Seán Cavanagh é sin arís agus tarlóidh sé arís, níl aon dabht ina leith ach ar a laghad go bhfuil an cárta ann anois agus sin riail maith. An cárta dearg, má thugann tú buille do dhuine, Is dócha tá cárta dearg tuillte agus tuillte go maith agat má tharraingíonn tú seat nó cic nó rud éigint ar dhuine d'aon ghnó chun iad a ghortú. So, sin an chúis go bhfuil sé sin ann. So, yeah, look, ag tabhairt an chaid chun cinn, is dóigh liom, déanfaidh sé sin an-dhifríocht i dteannta na cinn eile atá luaite agat. Agus bhfuil díoma ar bhealach ar bith ort maidir le riail nó rud ar bith nach bhfuil déanta ag an FRC nó rud a shíleann tú féin gur chóir a bheith déanta agus tugtha isteach acu?
Jeez, sin ceist. Tá an oiread san á thabhairt isteach cheana féin, just braithim go bhfuil sé ar fad clúdaithe. B'fhéidir go bhfuil an iomarca ar shlí, an córas scórála is dóigh liom, déanfaidh sé sin ana-dhifríocht ar fad. N'fheadar an aontaím leis. um, ar shlí, cé gur tosaí mé féin agus bhreá liom bheith ag fáil dhá phointe i gcomhair gach aon chic ó lasmuigh den stua 40 méadar, braithim go bhfuil sé sin an-dhian ar chosantóirí. Cic cúig mhéadar is daichead chomh maith, like leithéidí Beggan, Morgan, iad seo, like cuirfidh siad san thairis an trasnán é. gach aon bhabhta nach mór. So, sin dhá phointe eile, like, agus b'fhéidir nach bheadh déanta ag an gcosantóir ach blocáil maith agus téann an chaid amach i gcomhair cic cúig mhéadar is daichead. So, is dóigh liom go ndéanfaidh siad san an-dhifríocht agus an marc chun cinn, n'fheadar, is dóigh liom, n'fheadar an bhfuil gá leis, n'fheadar an bhfuil gá leis. Má bhuann Ciarraí Craobh na hÉireann agus má bhuaitear é ó mharc chun cinn, beidh daoine ag rá go rabhas mícheart ach just braithim gur gnáthrud do thosaí breith ar an gcaid, casadh agus tabhairt faoin mbáide. Ní ceart go mbeifeá ag iarraidh ceithre phointe a dh'fháilt i gcomhair báide, is leor trí cinn, ach is dócha má thugann tú ceithre phointe i gcomhair báide caithfidh tú ansan dhá phointe a thabhairt i gcomhair an chic lasmuigh den stua, is dócha sin é an sórt tuiscint taobh thiar do. An bhfuil aon rud a thabharfainn isteach? Ní féidir liom cuimhneamh ar faic a chun an oiread san anois sa phlean nó a bheith ag tabhairt caitheamh rud éigin eile anuas air, n'fheadar an molfar. Tá a dhóthain ann. Bhuel, mar sin de, tá sé ráite agat ansin, an cluiche mar a bhí, an cluiche traidisiúnta, bhfuil sé marbh agus bhfuil muid i ndiaidh bogadh isteach i gcluiche atá, is dóiche, níos mó cosúil leis an AFL, cluiche híbrideach agus cluiche nua-aimseartha ar fad ar fad agus b'fhéidir, dá dtabharfá do sheanathair chuig na cluichí úra seo, an aithneochadh sé gur Cumann Lúthchleas Gael atá á imirt ag na himreoirí?
Is dóigh liom go ndéanfadh, is dóigh liom gurb é sin an fhadhb. D'athraigh an cluiche chomh mór agus bhí sé chomh mall, ní raibh sé tarraingteach, ní raibh sé mealltach, mealltach, an-chuid daoine ó Chiarraí níor bhacadar dul go dtí cluiche leathcheannais na hÉireann tar éis an cluiche ceathrú ceannais idir Chiarraí agus Doire. Tá déanta ar a thorbaí cibé a bhfuil fhios agat, tá déanta ar tig na.
Like, like, a Choill, caithfidh tú tuiscint, téann daoine go dtí cluichí uimhir a haon chun tacaíocht a thabhairt don fhoireann ach uimhir a dó tá siad ag lorg siamsaíocht chomh maith agus stopfaidh daoine dul go dtí cluichí muna bhfuil muna bhfuil aon sásamh le baint as ó thaobh siamsaíochta dhe so is dóigh liom na rialacha no is rialacha dearfach iad tá siad a d'iarraidh luas a chur leis an imirt go mbeadh níos mó scóranna go mbeadh imreoirí sásta tabhairt faoin sprioc níos minicí agus an cic amach a dul fada ná beadh an piggy in the middle seo ar siúl le imreoir sa bhreis ag teacht suas faoin ngort. You know, bhí sé mall imreoirí a chur in airde a lámh chun a rá right seo an stíl atháimid chun imirt anois agus like tráth dá raibh ní bheadh seans agat d'anáil a tharraingt mar bheadh duine éigin ag stracadh asat agus anois bhí an cluiche athraithe so dá dtiocfadh Mo shean shean athair thar n-ais chun féachaint ar chluiche caide tar éis na rialacha seo teacht isteach. Is dóigh liom fhéinig go mbeadh sé níos cosúla leis an seana chluiche ná an cluiche a bhí ann le roinnt de bhlianta anuas. Awesome go leor, bhfuil fhios agat. Léigh mé rud eile i rith na seachtaine Neil McGee ag rá go mbainfidh Jim McGuinness an dúrud sult as lúbadh a dhéanamh ar na rialacha seo, as pócaí a aimsiú iontu le buntáistí a imirt do bharúil bainisteoirí mar sin an mbeidh siad cineál de an mbeidh blas ar an teangaidh acu agus iad a rá 'Á, tá seo iontach, thig liomsa buntáiste agus bheith ag obair thart ar na rialacha seo chun is dóiche buntáiste a fháil ar an pháirc? Yeah, so is dócha, an féidir leat na rialacha a lúbadh ionas go mbeidh buntáiste agat. Tarlóidh sé sin, níl aon dabht ina leith. Tá tá tá duine éigin suite áit éigin anois sa tír agus tá sé tar éis teacht suas le plean chun, is dócha, cur isteach nach mór ar ar chuid des na rialacha seo agus níor luas an fear san, just caithfidh mé a rá, níor luas é, ach beidh siad ag d'iarraidh teacht suas le plean a oirfidh an córas imeartha athá acu agus b'fhéidir córas imeartha athá acu le tamall so níleann tú chun gach aon rud a stracadh as a chéile agus tosnú le plean nó le imreoirí nó tuigeann tú na himreoirí athá agat formhór acu beidh siad ann arís an bhliain seo chugainn agus mar mar bhainisteoir beidh tú a rá look caithfimid é seo a dhéanamh b'fhéidir a bheith níos cosantaí nuair atháimid á dhéanamh so a bheith níos dearfaí nuair atháimid á dhéanamh súd ach An mbeidh siad ag piocadh poll beidh gan dabht. Beidh gach aon foireann contae ag iarraidh an méid is fearr a bhaint as na rialacha nua seo. Is é an trua ar shlí nach féidir linn na comórtaisí san a dh'imirt, you know, na McGrath Cups agus a leithéid i dtús na bliana mar d'fhoghlaimeofá ana-chuid, you know, agus d'fhoghlaimeofá b'fhéidir níos mó faoi na rialacha mar nuair a bhíonn tú ag labhairt fútha, bíonn sé deacair babhtaí mar nuair a bhíonn tú amuigh ar an ngort déanann tú dearúd ortha, tánn tú d'iarraidh an gnáth rud a dheinis le blianta fada agus é deacair teacht isteach ar na rialacha nó nó deireann Jim Gavin go dtáinig na himreoirí isteach ar na rialacha fíorthapaidh ach ní raibh an brú céanna orthu. Le brú agus sin an rud you know nuair a thiocfaidh an chéad bhabhta den tsraith beidh an brú b'fhéidir ar imreoirí agus déanfaidh siad dearúd agus déanfaidh siad dearúd ar an riail atá ann agus sin an chúis go bhfuil sé go mbeidh sé tábhachtach iad a thabhairt isteach, labhairt faoi na rialacha, labhairt faoin gcóras imeartha, an cur chuige. Ach, a Chonaill, caithfidh tú tuiscint chomh maith, tá an-chuid imreoirí idirchontae fós ag imirt agus sin scéal eile ar fad agus caithfidh tú sos a thabhairt dóibh, fiú amháin sos ó a bheith ag féachaint ar físeán, sos intinne, go ndéanfaidís sórt éalú ón rud ar fad ar feadh tamaillín. So, beidh sé deacair iad a thabhairt suas go dtí an áit go dteastaíonn uait go mbeidís don chéad chúpla babhta, b'fhéidir, den tsraith, ach bheifeá ag súil ansan go dtiocfaidís isteach ar na rialacha ina dhiaidh san. Chonaic mé ráite i rith na seachtaine, tabhair sos do David Clifford anois agus sos níos faide, b'fhéidir, tá cuma traochta agus tuirse air agus tá sé de dhíth air agus tuillte air. N'fheadar an bhfuil an contae bhfuil fhios agat ag aontú leis sin ach leas na n-imreoirí sin is dóiche an rud is tábhachtaí ar fad ar fad. Ar deireadh anois, an cineál an sprioc a bhí ann i dtús báire ná Gaelic Games would be the most enjoyable amateur games in the world to play and to watch. Do bharúil, an dtig leis na rialacha seo sin a dhéanamh? An mbeimid ag amharc ar na cluichí amaitéaracha is fearr agus is taitneamhaí ar an domhan arís eile agus as seo amach? Bheinn ag súil. Beidh scóranna móra, is dóigh liom, mar. An bhfuil tú ag dul sa tseans anois le caideanna fada, arda? Tá, ach má bhuann tú é, tá an seans ann go bhfaighidh tú báidí, go bhfaighidh tú pointí, beidh, you know, an ráta scórála, ardófar é. Ní bheidh na cúl báire, beidh siad faoi bhrú an sprioc a dh'aimsiú 100% den am, rud a bhíodar, is dócha. Beidh i bhfad níos mó iomaíocht duine ar dhuine, na one on one battles. An mbeidh sé níos taitneamhaí? Is dóigh liom go mbeidh. An mbeidh sé ar an gcluiche amaitéarach is fearr ar domhan? Níl fhios agam. Cabhróidh an iománaíocht is dócha chun an stat san a thabhairt in airde go deimhin, ach bheinn ag súil go mbeadh sé níos taitneamhaí chun bheith ag féachaint air mar sin atá daoine a lorg. Nuair a thiomáineann tusa ó Chiarraí Thiar nó ó Chiarraí Theas suas go dtí Páirc a' Chrócaigh, ní theastaíonn uait a bheith ag féachaint ar na faoileáin, teastaíonn uait a bheith ag féachaint ar an gcaid agus ní cheart go mbeadh am agat féachaint ar do fón póca. Ní cheart go mbeadh am ag imreoirí amuigh ar an ngort lámh a chur in airde chun an imirt a threorú. Ba cheart go mbeadh brú, ba cheart go mbeadh luas, ba cheart go mbeadh atmaisféar le braistint agus, Bheinn ag súil go dtiocfadh sé sin thar n-ais mar bhí sé imithe i roinnt cluichí, ní sna cluichí ar fad ach i roinnt cluichí bhí agus is dóigh liom sin é atá ag teastáil ó dhaoine, foirne bainistíochta. Gan dabht an bua an rud is tábhachtaí ach do ghnáthdhaoine ag taisteal go dtí sna cluichí teastaíonn uathu taitneamh a bhaint as, go mbeadh siamsaíocht ann, go mbeadh atmaisféar le braistint agus is dóigh liom go gcabhróidh na rialacha leis sin.
Iontach, bhuel, tá tú héin dóchasach, tá mé héin fosta. Tá mé ag dúil leis an deireadh seachtaine agus le bheith ag amharc ar na cluichí tá painéal iontach láidir ag TG4 tú héin a bheas ar an taobhlíne fosta ar an Aoine ag amharc isteach agus ag iarraidh na rialacha a mhíniú don phobal sa bhaile briseadh síos a dhéanamh orthu scagadh a dhéanamh agus beidh sé iontach léargas mar sin a fheiceáil ar na cláracha ar an Aoine agus na cluichí beo arís ar TG4. Ach sula n-imíonn tú, bhí Séamus Ó Scanláin ag crochadh thart Páirc an Chrócaigh, bhfuil fhios agat, an tseachtain ar fad agus an oiread ag gabháil ar aghaidh leis na rialacha agus tháinig siad amach leis na geansaithe úra agus bhí muid ag iarraidh fáil amach cé acu is deise ar an chlár an tseachtain seo. So cha dtig leat gabháil le do chontae féin, tá mo rogha-sa déanta ach caithfidh tú ceann amháin acu a phiocadh anseo Aodán, dá mba rud go dtiocfadh leat ceann amháin a thabhairt 'na bhaile leat. Cé acu? Ah, thabharfainn an ceann cúige Uladh gan dabht, a Chonaill.
Sea, tá barraíocht ama timpeall ortsa anois ag Caitríona le Ciarraí ach tá sé deas nach bhfuil, is maith liom go raibh mé ag rá an ceann sin, bhí Séamus ins an oifig ag gabháil le Cúige Laighean, Séamus Ó Grianna an ceann glas a ghlacadh, an ceann Cúige Mumhan deas fosta, an bhfuil fhios agat? Sin an ceann a mbeadh dúil agamsa ins an ceann sin. Haigh, thabharfainn iad ar fad abhaile liom. An t-aon deacracht atá ann ná an player fit. Ní dóigh liom go raghainn féin isteach ann níos mó ins an player fit nó na geansaithe seo anois atá acu, you know, tá siad rótheann agus yeah, b'fhearr liomsa na seanchinn a bhí againne ag dul siar riamh ná. Bhuel sin é, bhuel sin agaibh a chairde Gael don tseachtain seo. Aodán, go raibh céad míle maith agat as a bheith linn agus saineolas s'agatsa a roinnt. Tá súil againn gur bhain sibh sult as an chlár seo agus an taifead seo de chuid Spórt TG4 agus go dtí an chéad uair eile, uainn ar fad a bhí ag obair ar an chlár seo, slán agus beannacht. Slán agaibh. Tá athrú ag teacht ar an tslí a n-imrímid an cluiche agus táimid ag súil leis sin. Bígí linn ar GAA beo!